kịta nụnwa anyị na-eme ife ọdịnala nwoke na-eje afa nwaanyị na-eje agba afa onye ọbụla na-ejezikwe achọ nsogbu ya a sị na onye nwere ife n'ụlọ ya hapụzi ife o nwere n'ụlọ jebe n'ama jere gachọ ị na-achọ onye na-achọ isi gị ka ị na-achọ anya gị ihe ndị mmadụ na-emezi kịta bụ na onye ọbụla na-achị etezi onye ọbụla na-eje n'ọdịnala ya onye ọbụla na-eje na ntọnala ya na-achọ ka ọ ya-esi wee ihe ọ ya-eme ka ụzọ ya wee kpughee nke a na anyị na-eme ife a niile na-agbakwa mbọ nọkwa n'elu ya maka ọ bụrụ ịnọ na ụlọ ụka maọbụ ịnọ na okwu mmụọ na-eti ise ise ise i tichaa ise ise na i nwere nete na ị na-alụ agụụ ka ya-egbu gị maka ndị be anyị sị na ngana kpuchie ute agụụ ekpughee ya ịbụ ị na-eme ngana nọlụ ofu ebe i mechaa ngana ahụ gwazie m afa ọ ga-enye gị ihe ị ga-eri na ọ kịta nụnwa anyị chere na ọ kịta na-agbagharị na nke dibịa na-achọ ka anyị gbata n'afa ka anyị malụ ị fụ na ụfọdụ ndị na o nwee ndị na-ejiri one naira ha ji eji eme ihe okay ka m ghara ịna-akọ ogologo akụkọ achọgodi m ka unu gegodi ihe anụ ahụ- ihe ihe ee nwoke a ga-ekwu unu gechagodi ya m wee kwuwezikwe ihe mụwa nwere ikwu tata ọ na a ga-eje na nke dibịa na-amara ọrụ ọtọ na-agbalụ ya afa ndị a ga-enye nri ndị a ga-enye nri mana a bịakwutere gị na-agwa gị na ife m na-eme ara aga aga na ego adịrọ m n'aka ị na-agbatalụ m sọ afa ndị a ga-enye nri ndị a ga-enye nri ndị dibịa wekwanụ nwayọọ mefe esie unu Eh, maka ị na-echi ntị ị na-echi anya a sị gị na ife m na-eme ara aga aga na ego kọ m n'aka ị na-agbalụ m sọ afa ndị m ma-enye nri m ga-eji akpa amụ m wee jee nye fa nri dibịa makwa na ife unu na-eme a this is getting out of hand ka nzugo ị ga-eyi ekwu ama m na ụfọdụ n'ime anyị ga-achịkwanụ ọchị mana ihe nọkwa n'ebe ahụ bụ na mm, agbanyere na dibịa bụ na i jere ije gba afa ị na-eje ije gbaa afa maka ọ bụrụ na anụ kara ka i je test ebe ị na-eme test na isi na-awa gị i lu ebe ahụ na i jelụ a sị gị mba na ọ bụrọ sọsọ isi na-awa gị na afọ na-asa gị na ụkwụ gị zara aza na anya gị na-emechizi emecha a gụsịsịkwazikwaalụ gị ichekikwa nsf sometimes i jekwa lab na ka na-ese ma i je lab na sọ isi na-awa gị o mana i jezi ebe ahụ e bunyekwuzie gị ma ọgwụ afọ ọsịsa bunyekwezie gị ọgwụ niile ya abịa ịṅụkọta na dizon na-ajụzi ọkwasọ isi ọwụwa buru m nji wee bịa ebe a ahụ ya na-emezi kịta bụ na ụfọdụ ndị igbo agha dị ekwezi ejezikwa ụlọ ọgwụ efu na ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife ụfọdụ ndị mmadụ ekwezi eje eje agba afa mana afa dịkwana mma anyị na-ekwezi eje eje agba afa maka ije afa na ihe eje agba afa n'obele ife na-eme gị ilu ebe ahụ nnọọ ịchụkọta aja chụkọta aja chụkọta aja chụkọta aja chụkọta aja ịjụwazie aa anụ nke kacha nke na-ewezi iwe bụrụ na aja niile ị na-achụ meka aja na-asị afa ga-agụsịrịrị gị ka ị chụcha ị fụ na i jikwa na ego ị ga-eji wee chụ ha ncha niile mgbe ahụ ị fụzie na pressure abatawazie ị fụ ndị ga-eje lee ana fụ ndị ga-eje eme malụkwa na a da ejikwa ego a yọtara ayọta ma ọ ije lee ana gị maọbụ ile ngwongwo gị ka e wee chụọ aja aja ahụ ị na-eje chụọ ama nga aga nekene ife na-ebute ya ihe butekwanụ ihe a bụ ụka na mgbe gboo bụ nọọ a mụọ nwatakịrị a gbaa ya afa agụ agbachala ya afa ga-agbala ya agụ emela ya ife ndị mmiri jekwu mmụọ mmụọ be nna ya maọbụ mmụọ be nne ya wapụrụ fa ọjị na-ememe e, ọ na-etonite a na-alụlụ ya ọrụ na-enyere na-enye chi ya ife na-egburu agwụ ya ife na-achụlụ ya aja na-asụlụ ya ụzọ ọ nọkwa anọkwa o jekekwa n'ife dịka ọgbọ na uke mana kịta anụnwa maka na ụka abịago ife a niile a na-eme mgbe mgbe gboo a da emezina ya kịta ya bụ na mmadụ nwee ike ihe etochichi ndụ gị nnọọ na-erute aka ife dịka 25 30 35 ma ndị nọ 60 onye ahụ enyebere chi ya ife ma even for once o mebere kee ife ị na-eme expect o nwere ike ọ bụrụ na ife ga na-agalụ gị na-agalụ gị gakatara gị nọkata nọ ife ahụ na-agalụ gị akwụsị ịgalụ gị ị sịwazie ọ mmadụ na-eme gị ihe a ọ bụrọ mmadụ na-eme gị ihe a ife a niile ị na-eme ọ gakata nọkata kwụsịzi ịganụ o nwere ike ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-enyere gị aka emere gị ife mmụọ na-asụrụ gị ụzọ mmụọ na ọ bụlụ agwụ maka o nwee ndị ya bụ ha nọ na nlọ ụla agwụ a na-egosi ha ife na-egosi ha ma business ma afịa ha ya-azụ ma ife ha ga-emeche ka ife wee gaalụ fa i lozie nọọzị na ọ kwa n'aka gị na ọ kwa ekpere i kpeketere bụ ihe mezere nọọ ife jizi agarụ gị ụnyaahụ o nwere ka ọ ga-esi wee dị gị ọ gakata gakata gakata ọ kwụsị ịga nwere ike ọ bụrụ aja ị chụrụ n'ụwa mbụ gị bụ ife ka na-sustain gị aja ahụ ị chụcha wee na-asụ ụzọ gị n'ụwa mbụ gị i meketa emeketa like this so na aja ahụ ọ gwụ ha na o lu ha na expiring date maka ife ọbụla nwere isi mbido nwere ọgwụgwụ o lu ha na expiring date ife dị naghị esizi ya ịgbaghaliwe ọ bụrụ na ijere ụka ịgbawa ịgawa na mmụọ o nwere ike ijezili ịgba afa afa nọrọ ebe a sị gị na mmụọ be nna gị ma mmụọ ikwu nne gị sị gị were gịnị gị gị were aja gị were gị bịa siele ya ite gị bịa meele ya nka gị gbara ọsọ bịa na ndị ichie na-ana gị oke na chi gị na-ana gị oke na ndị mmiri na-ana gị oke oke niile a ha na-ana gị bụ oke ị kwesịrị inye ha ka mgbe eri ụwa ka mgbe ma mgbe a mụrụ gị omenala e kwesịrị imere gị mgbe a mụrụ gị na emelọ mgbe ahụ ha ncha niile abịazie gị n'isi at once isi ga-ebe mbe and ozugbo ahụ ife niile ame ha nala i fuzie na nsogbu ada maka ịbịalụ maka na ife gakatara gị ọ dagara gị na ụfọdụ time anyị na-eche ka ife gaba ife ife na-ada na-ada dapịasịa na i nwelọzi one naira ịgbaghalịwazie ka ị gbalụzi bịazie na mmụọ mmụọ agụsịkwazielu gị aja niile ị ya-akwa ejiwazie ọkwa mbele ịbịa bịa nweta ego nọrụzie na-achọkwa na-asị mmụọ mee nka mee nka mee nka mana achọrọ m ka anyị ghọta na ọ ife anyị kwesịrị imenụ na anyị emelọ bụzi ihe bịaziri compresszie ee eh, gadazie wee gbazikwa arụ onye ahụ si wee gbaghara ihe ị ga-eme bụ o nwelọ mgbe e ji wee sị gị gị gị gị chụwa ha ncha niile maka i nwee ike ịcalculate ị fụ na aja ị ya-achụ onye erite 500,000 ọ bụrụ na i nwere 10,000 naira na account kee ihe ọ ga-emekwa mana aja niile anụ nwa a kọọlụ gị o nwelọ mgbe e ji wee sị gị gị mewe ha ncha na-emeche ya otu mgbe kama ife ị ga-eme bụ i ya-ejide nwayọọ nwayọọ wee na-eme ibulu ụzọ ee just nọsonye na-agbalụ gị afa na ị chọrọ ịrecord ihe ọ na-agba ị na-alụ i gebe ị na-ege mmụọ nka ọ bụrụ chi gị i dee ya maka ị ga-ajụ onye ahụ ego na ego ọ ga-acostụlụ gị ime imeche ịchụcha aja niile ahụ you create a budget you arrange yourself na aja niile a chọrọ gị nwekasị gị ibido January jee gba afa agụsịsịalụ gị aja niile ị ya-achụ o nsogbu adịrọ wefụtasịa ihe achụ ihe niile ọ ga-arụ ọnụ for a span of one year arrange onwe gị idepụtacha ha na aja niile ahụ ibido ọ bụrụ na ọ chi gị ka a sị gị bịa malụ ka ife gaalụ gị ibulu ụzọ jee mere ife chi ọ bụrụ mmụọ be nna gị maọbụ mmụọ ikwu nne gị sị gị bịa ije jee mee ya e nwere reason e ji asị o nwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị gbabara na ha asị gị gị bịa ka ị bịa malụ fa iburu ụzọ ije gọgodelụ fa ịmalụ nke ị ga-ebu ụzọ wee melụ ị na-adọlị ya nwayọọ nwayọọ na-adọlị ya nwayọọ nwayọọ now for a period of one one year ị achụwadị aja chụwadị aja depending on ego i ji now e nwere ike na-eti mkpu na-asị na ife anụnwa malụkwa na ife niile mmụọ sị gị bịa bịa meele ya ife a mana i jirọkwa ego ị ga-eji wee mee so ka ife ị ga-eme i wele ọjị ọ nya ka ọjị ji wee dịlị anyị mkpa as ndị Igbo i were ọjị ị gọpụrụ chi gị i were ọjị ị gọpụrụ mmụọ ahụ mmụọ ahụ ma obi gị ọ ma na ị chọrọ ịma ya n'eziokwu ka ọ maka na ife siri gị ike ọ bụrụ na maka na ife siri gị ike i wee gbara ọsọ wee bịa ọ ma-atụpụrụ gị ọnụ o ji nnọọ nwayọ na ọ gba gị nkịtị nnọọ ị kọghelisie ị naba mana ọ bụrụ na ị na-abịakwute mmụọ ahụ n'eziokwu mmụọ ahụ ejiri nwayọọ nwayọọ na-asụrụ gị ụzọ maka anọgo m fụ ndị mmadụ bịa sị nekwe nekwe ife ha chọrọ ime sị ha buru ụzọ ama m na ego adịrọ were kene ọjị gọpụ na ọjị gwa ha na ife ị chọrọ ime na ife ị chọrọ iji nyaba ego wee mee i menwu ha na ego ahụ ị ga-eji wee mee ya manufacture from nowhere it happens ọ ndị Igbo ka anyị bụ ego ga-abịa i jirizie nwayọọ nwayọọ na-asụcha nyaba ụzọ na-asụcha nyaba ọfịa na-aga so anyị ada na afụ na ife a niile and ikirikwe ụdị ka ife afa na-agbapụta ọ ife fọlụ ọ bụrụ nwere ọ bụrụ na i meghị ife chi gị how many times ị na-eme before ọ na-agala gị i jele ịgba afa taa afa sị gị na chi gị sị gị bịa nye ya oke nwere ike ọ bụrụ na last month ka i nye chi gị oke dibịa ịkwụlọta ịkụcha ike gị gaba maka ị rụcha ọrụ ị checkikwa ma na ọrụ ahụ ị rụrụ gara aga ọ na ọrụ ahụ ị rụ gara aga ma na ife onye ahụ na-akụ onye a just na-akọlụ onwe ndị chọrọ ịna gị ego maka a sị na dibịa na-agba afa ofu aka a na-agba uche ị ga-eji uche gị wee na-eme ife niile ị na-eme especially na ọ bụlụ ọlụ mmụọ na ị checkikete fụ na ife chi gị ife ndị ichie gị ife ndị mmiri gị like your chi and ezumezu rituals follow under or nọ within the jurisdiction of your chi and ezumezu ọ nke gị ife dị personal to you na a sịkwazie gị na ị ya-ekezi ọgbọ na uke na ị ya-ekezi ọrụ akwụ ife ndị a bụ negative energy anyị na-eme attract on ourself by by maybe our human contact or human interaction anyị na-enwe with other people nọcha around so by that time a na-emecha ị fụzie na na egwu egwu nwezikwa ka o si ada mana ị na-emechazi ị na-eke a sị gị kee ọgbọ na uke kee nke which is reasons e ji asị gị mechaa ya maka onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ọ nọ nọ nọ ọ wụọ uchu you clear off your aura you clear off the negative energies nọ gị n'akụkụ na ị na-eclear those negative energies nọ gị n'akụkụ ya bụkwa na ndụ gị a na-eme elongate problems ị kwesịrị ịdị na ama nwezi problems ị ga-adị na i jiri nwayọọ nwayọọ na-eclear ya

so ọ ya kịta ka ọ na-abụ m kirichaa ihe a ama m na ọ comedy ma ọ bụ okwu nkwa maka a sị na e, ebe ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu ebe a na-ama njakịrị o anyị chịa ọchị mana eziokwu ka ọ na-ekwu ya mere ka ọ na-ekwu eziokwu a ka m na-achọ ịkọwala ụmụnne m na-asị ha biko nụ ee malụ nụ na a sị gị chụọ àjà ọ bụlọ ife ị ga-eme for the entire ọ bụrọ ihe ị ga-eme kpapụ mkpapụ ọ ihe ị ga-eme mfọ na entire ihe ijiri nwayọọ ị na-eme e nwekwere another thing dịkwa very important ihe Ebere kwuru ọ sị na until ịmalụ na ịnọkata nọkata ịkwapụ aja ọ bụrọ until afa asị gị gị kwapụ aja na ibidobere ya bụ eziokwu ịnọ ọnọ nọ wele ife kwapụ ịnọ ọnọ nọ wele because i nwere ike na-achụ aja na-afeel na ị da-afụ uru ya mana enwere ike n'ime anya mmụọ ịmala ife aja ahụ ị na-achụ na-egboro gị so achọ m ife ọdịnala as a way of life as ife nna ndị nna ha mere as in ife mgbe gboo sometimes we will not have this rush mentality anyị bụ mmadụ yes sometimes anyị chere kwamkwa anyị chere kwamkwam mana ọ bịa gị n'ike ọ naa n'ike those times ị na-enwe misfortunes those times ị na-enwe problem those times ị na-enwe ihe mkpakasị arụ nsaka na ndị otu ya o nwe disciplines dịcha attached to it which ngị nwa as a mmadụ kwesịrị ilearn to live with we have our own bad times we have our own mgbe anyị ga-anọ like this on isi isi enwuru mmadụ n'ọkụ especially na ịnọ n'obodo dịka Nigeria frustration would always come mana ọ zi otu i si wee handle ya bụzikwa ihe mmụọ na mmadụ na-ekirizikwa ya bụ na m ga-akwụsị ebe a ọ bụrụ na taata bụ izizi ị na-afụ ife onyonyo a anyị na-ayọ gị biko ka ị follow anyị subscribe anyị like kwa and even drop a comment for us ee eh, ka anyị wee na-akwalite ọdịnala na-akụziri ndị mmadụ ife ọdịnala bụ na ife ọdịnala abụrọ maka a sị na knowledge is power if ị mala ife ị fụ na ị ma na-afall scam on ụfọdụ ife ama na-eme gị mmadụ ama bịa sị gị ee eh, na chi gị sị gị mee nke a na chi gị sị gị mee nke a i kiri onye ahụ isu onye ahụ imi maka ị ma na chi gị asịrọ gị mee ya That's the essence of uh, ịcreate content and ịspread the awareness and message it is on. So onye ka ebe a ka m ga-akwụsị ka o rukwe na mbọsị ọzọ. Eh, ya gazie.